ọha na eze mma mmanụ eji m n'aka na ịgbaraja anyị awụchiela ọzọ n'ụlọ ọrụ bụ ogbonge telivishọn nke a kpọrọ igbo dream television idt n'aha ịchafụ ebe anyị si ewetara gị nke na-eme n'obodo anyị i lee anya n'elekere gị ị ga-ahụ na ọ kụọla elekere iri na ofu n'ụbọchị tata bụ fraịde ahịa orie n'ahọ onye nwe ụwa niile abụ m nwaada chinyere sel isi akụkọ anyị maazị arụ akwaana arịrị banyere esemokwu dị n'etiti ya na enyi ya nwoke bụ omenala maazị arụ onye dị ọkpụtọrọkpụ mere ka anyị mata na ọ bụ eziokwu na bido ụbọchị a mụrụ ya na ya ma na ọha na eze kpọrọ ya asị mana na enyi ya nwoke bụ omenala ekweghị ka akpọmasị ọha na eze a metụta ya Maazị Arụ kwuru sị na ọ bụ ezie na ọtụtụ ihe bụ ihe a sị bụ nke ya dị ka ịdakpo nwaanyị n'ike, nwata ịnwụ n'iru nne na nna ya, igbu nwaanyị n'afọ ime wee dere gaba. Mana ọgbọ a emeela ka ụfọdụ n'ime ihe bụ nke ya bụrụzie nke omenala nke bụ isi sekpụ ntị esemokwu ya na enyi ya nwoke. Maazị Arụ mere ka anyị mata na e soro otu ọgbọ a si akpaso ya agwa na oge na-adịghị anya na enyi ya nwoke bụ omenala ga-ala mmụọ. N'aka nke ọzọ, anyị jụkwara na enyi ya nwoke bụ omenala iji wee mata ka anyị ga-esi wee kwọọ ya bụ onye ukwu wara. Omenala n'aka nke ọzọ gwara anyị wee sị na onye na-arọ onye karịrị ya anya na-agba ya nkiri. maka na oke soro ngwere maa mmiri ọ kọọ n'ahụ ngwere na ọ gaghị akọ n'ahụ oke ọ gara n'iru wee kwuo sị na ya ma na mbọchị ụtụtụ na ya bu arụ ụzọ wee dịba n'ụwa mana na ihe na-ewezi ya iwe bụ na ọ na-emezi ya bụ arụ n'agba ọhụụ a a na-agụnyezi ya ka ya bụ omenala Maazị Omenala kwupụtara iwe ya wee sị na ya kwenyere na egbe bere ugo bere mana na enyi ya nwoke bụ arụ ekweghịzi na ya bụ egbe ga-ebe na ọ bụ ya mere ya ji wee sị ka nku kwaa ya maka na ọ narala ya ọtụtụ ụmụ ya niile wee dula ha na mmụọ ọ gụnyere ụzọ o si napụ ya ụmụ ya dịka igbu nwaanyị n'afọ ime ụmụnne idinarịkọta onwe ha nna idina nwa ya nwata na-anwụzi n'iru nne na nna ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ maazị omenala onye gara n'iru wee kwupụta iwe ya wee sị na ihe kacha agba ya anya mmiri bụ otu arụ si wee na-anapụ ya ụmụ ya ndị ya fụrụ n'anya ọ kachasị ụmụ ya ndị nwanyị ndị na-abànyezi n'ihe a nà-àkpọ jìkọ ǹkè a kpọ̀rọ̀ hook-up n'ahà bèkeè màọ̀bụ̀ àkwụnà kà a gà-àsịzi nà ya bụ ihe abụghịzi ihe ọjọọ n'aka ǹke ọ̀zọ maàzị arụ nà ònwe ya kwùrù ọnụ ya wèe sị nà ò nweghị ihe ya nà-amụ̀nye ọ̀hà nà ezè nà ọ̀tụtụ n'ime àgwà ha nà-àkpa bụ̀ ǹkè ha nà-amụ̀ta site n'aka nne nà nnà ha ndị enyì ha ebe nlekọta mmadụ na nta akụkọ nke a kpọrọ soshal midia na bekee wee dịrị gaba na ụfọdụ n'ime agwa ha na-akpa bụ nke ha si n'ụzọ dị otu a wee mụta na ọ bụghị nke ya kụziri ha maazị arụ onye kwuru wee gwu onye gwara ụlọ ọrụ anyị wee sị n'ezie n'ezie na enyi ya na enyi ya nwoke omenala tọrọ ya ezigbo ụtọ na ọ na-ewute ya otu ọhaneze si wee bute esemokwu nke na-ekweghị ndozi n'etiti ha abụọ. Omenala n'aka nke ọzọ kwuru wee sị na ihe kacha agbawa ya obi bụ otu ụmụ ya ndị nwaanyị ya fụrụ n'anya rinne si wee banye na ya bụ ebe nlekọta mmadụ na nta akụkọ nke a kpọrọ soshal midia na bekee wee na-agba ihe kwesịrị inwe ugwu n'anwụ n'ụzọ dị iche iche maka njikọ nke a kpọrọ hookup n'aha bekee ka a ga-asị na ya bụ agwa abụghịzi ihe ọjọọ ndị be anyị ya bụ ihe gbakwutere nte karịkwara nụ nte maka na ụzọ onye ziri ezi n'anya ya mbọ niile anyị gbara iji wee dozie esemokwu a bụ ihe efu ọgwụ bụ ya bụ akụkọ nke ụbọchị taa gị onye ọma na-ege anyị ntị Gwakena anyị n'okpuru ihe onyonyo a ụzọ i che ka mma isi wee mezie esemokwu dị n'etiti ndị enyi abụọ ndị a. I chere n'ezie na ihe Maazị Omenala kwuru bụ eziokwu? Ọ dị gị ka ahọ ole ma ole na-abịa n'ihu na ọgbọ a ka ga-ama ihe bụ omenala? I chere na ọgbọ a maara ihe bụ omenala n'ezie? Ajụjụ ndị a bụ ihe anyị chọrọ ka ị zaa anyị n'okpuru ihe onyonyo a. Cheta ọ ka bụ na Igbo Dream Television IDT n'aha ịchafụ ka anyị si wee wetara gị ya bụ akụkọ abụ m nwaada Chinyere Excel chebiri anyị n'uhuruchi echi niile oge anyị na gị ga-anọkọrịta n'egwu ọnwa ka emesịanụ